aw ni yankuma bi an bɛna cɔgɔnji de dilan wa cɔgɔnji min ye nin ye a kabakolalama don dɛ a k'a dɔn ko zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ oranzi sanfɛ kunnafoni bi saba ni wolonfila saba fila kelen fu ani falaki ne nimanaw ka ɲi nɔ ne nimana dɔ de y'a fɔ ne ɲɛna ko zarafa k'i bi cɔgɔn daji tile fila bɔɲango de koyi i be to k'a ji yɛlɛma ka bɔ a kɔrɔla la o la a be ji min k'a fa n'i b'a sin i be ji caaman sɔrɔ a la ne y'a daji tile fila bɔɲango wa n kun bɛ to k'a ji yɛlɛma dɛ an bɛ tamaro magaman den duuru bɔɲanko fara an ka cɔgɔn in kan banankun dɔɔni ani koko aw yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ caman kan k'a faamu banankun talen a yɛrɛ sɔrɔ cogo na ka tila tuguni ka kokonin fara o kan o y'an ka ta ye bi dɛ ne nimanaw cɔgɔnji kɔni n'i b'ale bɔ dɔrɔn i bɛ jininguruma de fara a kan waasa a ka se ka sin k'a ɲɛ k'a sɔrɔ a ma tigɛ ɲa dɛ n'i y'a fɔ k'i b'a kunjalan sin ten dɔ a bɛ taa tigɛ i bolo k'a namaya an b'a sin cogoya min na an b'a lajɛ an bɛ jisuma dɔ fara a kan jisuma tɔntɔntɔn walima an b'a jateminɛ sa an bɛ jininguruma k'a la k'a sin fo k'a ɲɛ a bɛ se ka sin dɔgɔ la wa n'a sɔrɔla u ka kulobilen mansin yɛrɛ b'i bolo ko mikisɛri i bɛ sin k'o wuli a da la ten nɔ o bɛ sin k'a kuru yɛrɛ kɛ miniti damadɔ ne ka cɔgɔn in bi komi i n'a fɔ kilo kilancɛ bɔɲango wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a mumɛ bɛɛ ne ye ji litiri kelen ni kila de k'a la sabula ji dɔ be bɔ a yɛrɛ la wa an bena nɔnɔ k'a la dɛ an b'a sɛnsɛn sɛnsɛnko fila waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ an b'a baara bɛɛ kɛ sumaya la dɛ n'i y'a ye k'a fɔ k'a bɛ ka kalaya dɔɔni dɔrɔn i bɛ jininguruma dɔɔni fara a kan waasa a sumayalen ka to yen nɔ o kɔfɛ an bɛna nɔnɔ dorodoro k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye lait concentré sucré kɔ o tɛmɛnen an b'a lajɛ n'a sɔrɔla nɔnɔ jisalasalamani in b'i bolo i bɛ se k'o fara a kan nɔnɔ ko in na i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nɔnɔ tɛmɛnen ka bɔ a la an bɛ sɔrɔ ka sukaroko jateminɛ i bɛ sukaro k'a la sukaro min ka di i ye ani sucre vanille n'a sɔrɔla bɛnɛfunti kasa ka di i y'a la i bɛ se ka bɛnɛfunti fili a ɲɛfɛ nka ne ka bi ta in na ne ma bɛnɛfunti k'a la ne tun b'a diya yɛrɛ de kɔ a n'a suma duman an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn cɔkɔn ma ka di kosɛbɛ dɛ an dan ye sisan an b'a k'an ka wɛriniw kɔnɔna na ka jininguruma fili a fɛ aw bisimila